Chuir Vikki Wall an dlaoi mhullaigh ar chúrsaí an tseachtain seo caite nuair a d'aimsigh sí dhá chúl ina céad cluiche ar ais le contae na Mí. Bhí cluiche amháin buaite agus caillte ag Port Láirge. Conas mar a bheadh acu in aghaidh foireann cumasach na Mí? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta, babhta 3 den tsraith Lidl. Tús curtha mar sin leis an gcluiche idir chontae na Mí agus Port Láirge. Is an tseilbh ag an bhfoireann baile. Geansaithe difriúla á gcaitheamh ag na Déise inniu níos dorcha ná mar a bhíonn de ghnáth. An t-ionsaí luath anois ag contae na Mí agus pas deas isteach go dtí imreoir atá ag teacht tríd an lár. Aoibhín Cleary agus seans ar scór b'fhéidir ar chúl agus an bhfuil cúl, tá cúl scóráilte, Kerrie Cole ach fíorluath, an-tús ag an bhfoireann baile ansin. Anois Port Láirge ag teacht ar ais. Bua deas acu ar Chill Dara, bhí buaite ansin ag Ciarraí so beidh beagáinín brú orthu. Ag teacht anseo Áine O'Neill. Seilbh fós ag Áine an-ruathar aici. Pas deas ansin go Katie Murray. Tá Bríd McMaugh ag teacht go tréan anseo, seans ag Bríd b'fhéidir, Bríd óir, Bríd thar an trasnán. Freagra maith ag na Déise. Tá faighte ar ais ag Port Láirge anseo agus iad ceithre chúilín chun deiridh faoi láthair. Is ruathar maith anseo ag Áine O'Neill. Buailte isteach aici go Kellyanne Hogan. Kellyanne ag teacht ar aghaidh. Bríd McMaugh anois an seilbh faighte aici. An cúilín amháin faighte ag Bríd cheana féin. An seilbh fós aici an ceann san ard agus tá an dara ceann scóráilte ag Bríd McMaugh. Seilbh ar ais ag an Mhí arís. Stiúrtha go deas ón láimh an ceann san. Is isteach go dtí Ciara Smith. Ciara Smith á bualadh go deas ré agus thar an trasnán. Port Láirge ag teacht arís. Amach ar an gcliathán. Amach go dtí Kelly-Anne Hogan arís. Kelly-Anne ag iarraidh gearradh isteach ansin ar an gcliathán. Tá siad á faire agus tá sé fós aici, déanta go deas aici. Sin go dtí imreoir lár páirce bhfuil éinne eile ag teacht an ceann san leathbhlocáilte. Buaite ar ais ag Bríd McMaugh, Bríd McMaugh ar aghaidh go himreoir, tá sí léi féin! Lauren McGregor léi féin agus Lauren McGregor á chríochnú. Foirne theann, bhí sí faighte léi féin, fágtha léi féin ba cheart dom a rá, agus an cúl scóráilte. Contae na Mí ag teacht Ciara Smith ón Scrín ar aghaidh go dtí Kerrie Cole. Is iad ag coinneáil seilbh anseo. Píosa deas pasála. Tá sé faighte anois ag Vikki Wall agus Vikki, ní don gcéad uair, aicsean déanta aici i ngeansaí glas na Mí.

Tá cic saor isteach anois do Chontae na Mí. buailte ag Ciara Smith. Cúl! Cúl báire botún agus Kerry Cole san áit cheart. An dara cúl ag Kerry Cole. Beidh díomá, b'fhéidir, ar Phort Láirge leis sin. Réiteoir ag dul isteach. Yeah, seasann an cúl. Buailte arís an liathróid ard ag dul isteach. Beidh díomá ar Deirdre Corcoran ceapaim leis sin. Seilbh fós ag Contae na Mí arís. Ag Maeve Byrne. Byrne ar aghaidh go dtí Vikki Wall. Sacar, rugbaí, peil na mban, peil na hAstráile is cuma sa diabhal thar an trasnán. Vikki, bhí sí ag smaoineamh ar chúl. Is cúig chúilín eatarthu a bhfuil Port Láirge rite as am. Caithfidh siad aicsean éicint a dhéanamh sa deireadh seo, chuig Bríd McMaugh, Bríd ar aghaidh go dtí an lánchúlaí, ag teacht arís. Tá maidhm ag teacht anseo as Port Láirge. Bríd McMaugh arís, buailte ar aghaidh, an-ghluaiseacht anseo. Seans ar scór agus an ceann seo buailte thar an trasnán ag Eve Power. Ceithre chúilín eatarthu anois. Port Láirge ag teacht arís agus ardmholadh ag dul do na cailíní atá faoi stiúir Thomáis Mhic a' tSaoir ar ndóigh. Tá siad ag fanacht leis anseo. Liam Ó Lonáin ón Rinn mar roghnóir chomh maith. Siúd í Kellyanne Hogan arís. Siúd í Kellyanne mo leithscéal. Seilbh fós aici. Seilbh fós aici an ceann buailte ar aghaidh ag Katie Murray agus an ceann seo thar an trasnán. Anois níl ach cúl idir na foirne. Anois, 2-9 in aghaidh 2-12. An seans, Kelly Ann ag teacht isteach. Fós ag teacht as go Lauren McGregor, McGregor caithfidh sí cúl a fháil. Ó! An-sábháilt ag an gcúl báire. Cúilín amháin eatarthu ach b'fhéidir gurb in an difríocht a bheas eatarthu ag an deireadh. Sábháilt iontach ansin ag Robin Murray. Mar lena ceart a thabhairt do Lauren McGregor bhí cúl uaithe agus an bonnán buailte, na cosa tugtha leo ar éigean ag Contae na Mí.